Mar is eol daoibh tá an Carghas tar éis tosú agus ar an líne anois chun labhairt linn faoi fheachtas Trócaire na bliana seo tá Caoimhe de Barra. Caoimhe, conas tá tú? Go raibh míle maith agat, tá mé an-mhaith. Sin go breá, yeah. Fáilte go dtí an clár. A Chaoimhe, tá Trócaire ar cheann de na mór-eagraíochtaí cúnaimh idirnáisiúnta neamhrialtasach is mó agus is aitheanta in Éirinn. Sula labhraíonn tú faoin obair atá ar siúl agaibh ag an am seo den bhliain, an féidir leat achoimre a thabhairt dúinn faoin eagraíocht? Trócaire agus an obair a dhéanann sibh go ginearálta le do thoil. Cinnte.
Oibríonn Trócaire i 17 tír ar son cearta daonna na daoine is boichte agus na daoine atá ag maireachaint ar imeall an sochaí ina bhfuil siad, sé sin mná, fir agus páistí bocht. Agus táimid ag iarraidh an bochtanais a laghdú agus chomh maith le sin dínit gach aon duine a mhéadú. An bhliain seo chaite, bhí tionchar againn ar saol 2.7 milliún duine thar fud an domhain agus ní raibh, bhí muid in ann an saghas tionchair sin a bheith againn trí cabhair muintir na hÉireann toisc go bhfaighimid an-chuid tacaíocht ó mhuintir na hÉireann, go háirithe ag an am seo, ach tríd an bhliain iomlán. Ó thaobh an obair a dhéanaimid, is obair fadtéarmach a dhéanaimid agus obair éigeandála. Mar shampla, an obair fadtéarmach a dhéanaimid, b'fhéidir go bhfaighidh mé seans cúpla focal a rá mar gheall ar an feachtas na Carghais atá againn. Táimid ag obair i dtíortha cosúil le Malawi i ndeisceart na hAfraice le feirmeoirí beaga chun go mbeadh siad in ann dóthain bia a chur ar an mbord, a bpáistí a chur ar scoil, uisce glan, a bheith acu le n-ól, agus mar sin de. Agus chomh maith leis sin, táimid ag obair i gcás éigeandála. Uaireanta is cás ann go bhfuil comhrac ar siúl, cosúil le Siria nó an tSúdáin, agus táimid ag obair ansin chun daoine a chosaint agus chun earraí an-bhunúsacha a thabhairt isteach, cosúil le bia agus agus mar sin de. Amantaí eile táimid ag obair le daoine áit a tharla tubaiste nádúrtha, cosúil le na Filipínigh. So, mar sin, is, is eagraíocht muid atá cuíosach sean, tá muid, tá muid ag obair le fiche haon, ar, gabh mo leithscéal, daichead a haon bliain anois agus faoi, faigheann muid an-chuid tacaíocht ó mhuintir na hÉireann, rud atá an-an-tábhachtach toisc go dtugann sé sin an cumhacht dúinne an-chuid rudaí a dhéanamh le daoine nuair atá na daoine sin ar na daoine is, is dócha, is boichte ar domhan. Tá sé go hiontach, yeah. Em, just ag caint faoi Carghas, em, eh, ar feadh cúpla nóiméad mar tá feachtas ar siúl anois agus is féidir linn labhairt arís faoin obair go ginearálta a dhéanann sibh i rith na bliana ach eh, is, is cuimhin liom na boscaí bailiúcháin Trócaire ag Carghas nuair a bhí mé sa bhunscoil agus is cuimhin liom go raibh an-suim againn iontu. Eh, chomh fada is is eol dom tá an suim chéanna ag páistí sa bhunscoil orthu sa lá atá inniu ann freisin, nach bhfuil? Tá, ceapann siad an bhfuil. Ó tá an-suim ag páistí ins an bosca agus ins an obair a dhéanaimid. Agus ní hamháin an bosca ach na saghas scéalta a théann leis an mbosca. Tríd an bosca agus tríd meáin cumarsáide eile táimid in ann an scéal a insint faoin obair a dhéanaimid. So mar shampla i mbliana táimid ag úsáid scéal Enestina, cailín beag naoi mbliana d'aois gur bhuail mé féin léi, cúpla seachtain ó shin sa Malawi agus táimid ag díriú aird an phobail ar scéal Enestina ionas go féidir le daoine feiscint cén chaoi ina bhfuil siad féin ag tabhairt cabhair do Enestina agus an-chuid daoine nach mór í so is scéal tipiciúl í scéal Enestina. Tá sí tá sí óg, naoi bliana d'aois. Ón am go raibh sí sé bliana d'aois chaith sí ceithre uair a chloig in aghaidh an lae ag obair lena mháthair chun uisce a thógáil ó shrutháin go dtí a teach. Ciallaíonn sé seo gach uile uair a chloig go bhfuil sí ag dul ag lorg uisce. Níl sí ins an scoil. So, gach uile bliain go dtí seo, téann siad, téann sí isteach i scoil ar feadh cúpla uair a chloig, bíonn sí ró-thuirseach le, le staidéar ceart a dhéanamh, teipeann uirthi, ins na scrúduithe agus cuireann sé sin an, níl aon misneach ansin aici you know dul ar aghaidh leis an, leis an scolaíocht. Ach séard a tharla ansin ná gur tháinig Trócaire isteach ins an pobal ina bhfuil sí ina cónaí agus leis an pobal sin agus le eagraíocht náisiúnta chonaiceamar go raibh an-an sprid ins an bpobal gur, gur aithin siad sin gurb é an. uisce agus easpa uisce glan an fadhb is mó atá ag an bpobal agus thug muidne beagáinín cabhair, ní is é sin amháin atá ag, uaidh daoine, beagáinín cabhair chun gur féidir leo tobar a thógáil. Ón am gur thóg siad an tobar sin, tá páistí agus cailíní nach, is mó iad, cosúil le Enestina, tá siad ag dul síos, fáil uisce, tógann sé b'fhéidir leathuair a chloig dul ar ais abhaile. Tá an uisce glan. Tá driofúracha agus dritheáracha beaga agus Enestina agus bhíodh siad de shíor tinn de bharr an uisce a bheith salach. Agus anois tá an uisce glan. Níl na páistí ag fáil tinn. Tá dóthain uisce i gcomhair na barraí. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh an ocras ar daoine a bhí ann gach uile bliain go dtí seo agus go bhfanfaidh Enestina ar scoil. Tá sé sin an-tábhachtach mar. Dá mhéad gur féidir leat na blianta sin, na blianta an-an-tábhachtach sin a mhéadú, go bhfuil cailíní agus buachaillí ag fanacht ar scoil agus ag foghlaim, is rud fíor-tábhachtach é sin chun an bochtanas a laghdú. So tá an-tionchar ag an saghas obair atá muidne a dhéanamh i bpobal Enestina agus i bpobal 300,000 daoine cosúil le Enestina, an-an-tionchar ar fad á dhéanamh againne ar saol Enestina agus daoine nach mór í. Ach ní Trócaire atá á dhéanamh ach muintir na hÉireann. Is iad na daoine atá ag éisteacht leis an chlár seo atá ag cabhrú linne an saghas cabhair seo atá an-chumhachtach a thabhairt do dhaoine thar lear. Sin go hiontach. Tá sé fíor mhaith bheith ag cloisteáil scéaltaí dearfacha ó thar lear, ó dtíortha bochta, you know. Tá gá do. Is breá le daoine dúinn a bheith ag éisteacht faoi scéaltaí dearfacha. Sin go hiontach. Just táim ag déanamh em. ag cur béim ag caint le daoine ó eagraíochtaí cúnaimh neamhrialtasacha ag caint faoi oibreoirí deonacha agus em. tá fhios agam go bhfuil sibh ag brath ar ar ag obair leis na páistí sna scoileanna agus ag fáil tacaíocht ó thuismitheoirí agus a leithéid ach eh. lasmuigh den feachtas Carghais. Tá sé fíor chun rá go mbíonn sibh ag brath ar oibreoirí deonacha tríd na bliana, an mbíonn? Braitheann muid go mór ar oibreoirí deonacha, daoine atá ag tiomsú airgid dúinn, daoine atá ag tógáil páirt inár bhfeachtas ar son na córa. So, mar shampla, tá scoláirí, daoine ar tríú leibhéal, daoine atá. gníomhach ina bparóistí, mar shampla, a thugann an-chabhair dúinn, agus ní ní amháin cabhair ó thaobh airgead a thiomsú, ach cabhair ó thaobh, mar shampla, teacht agus litir a scríobh chuig chuig an tAire mar gheall ar aid idirnáisiúnta atá a laghdú ag an ag an rialtas, nó mar gheall ar cearta daonna ins an Palaistín. Tá an-chuid rudaí a dhéanann muidne agus measann muid gur, you know, tá sé tábhachtach nach bhféachann daoine ar Trócaire amháin mar, mar eagraíocht a théann amach ag am éigeandála chun cúnamh le daoine, cinnte tá sé sin fíor-tábhachtach agus tá muid, you know, tá muid ag saving lives gach uile lá leis an obair sin ach chomh maith leis sin tá sé fíor-thábhachtach go dtuigfeadh daoine gur féidir leo litir a scríobh nó, nó ríomhphost a scríobh agus cabhraíonn sé sin chomh mór linne cearta daonna a chosaint mórthimpeall an domhain. So, is féidir le daoine dul i dteangmháil linn ar an nguthán nó tríd an idirlíon chun níos mó a fháil amach mar gheall ar an mbealach ina bhfuil siad féin in ann cabhair a thabhairt dúinn. Sin go hiontach, sin go hiontach Caoimhe. Mar a dúirt mé ag tús na hagallaimh, is é Trócaire ceann de na mór-eagraíochtaí cúnaimh idirnáisiúnta neamhrialtasacha is aitheanta in Éirinn agus is mó, agus déanann sibh obair iontach agus bhí, Tá sé an-deas chun labhairt leat don chéad uair mar tá suim agam i gcúrsaí sóisialta idirnáisiúnta you know. O, OK, Caoimhe, OK, Caoimhe, sin go hiontach. An aon rud eile a ba mhaith leat a rá sular imíonn tú, dár éisteoirí? An t-aon rud gur mhaith liom a rá chun, mar focal scoir, más mian leat, ná ná buíochas a ghabháil le daoine as ucht an tacaíocht go léir a thugann siad dúinn. Déanann sé fíordhifríocht i saol daoine go mbuaileann mise leo nuair a théann mise amach agus bím ag obair go minic thar lear. Agus má tá éinne ag iarraidh dul i dteangmháil orainn, an uimhir gutháin atá againn ná 1850 408 408.